Igbo bụ Igbo ekele m unu sị ka onye chi biko ya zere aka m bụkwa nwanne unu nwoke NDS Opinion TV abịakwa ọzọ ụbọchị taa iwebatakwara uche nke ka o si adịkwa biko ihe onyonyo a unu ga-ekiri n'oge awa a bụ ebe nwanyị nne nwanyị o buru ụzọ kelee Chineke ma bido na-akpọ nwa ya nwaanyị Chinyere na-ehidi ọfọ n'isi n'ihi na ya nwata gọlara ya na ọ bụghị ya mụrụ ya ya nwata gaa n'ihu lụọ di na-emeghị ka nne mụrụ ya mara ma ọ bụ na-egosipụta ha maọbụ ịkwanyere ya ugwu dịka nne ihe mere m ji bịa ime ihe onyonyo a bụ na a sị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị ama m na obodo yawa ihe a mere ọ bụrụ na ihe a bụrụ ihe mere eme n'ezie obodo yawa ihe a mere enwekwara ndị okenye nọ n'ala ahụ a sịkwarị na yawa nne na o nwe otu agwa ya si wee dị na o nwe otu agwa ya si wee jọọ njọ jọkọ ihe jọọ njọ ma sịkọ ha kwa nkapịa n'usi a na-ahapụ isi agụji olu ma asị m ajụkwa ọzọ yawa nwaanyị ọ bụ nwaanyị isi mkpe di ya ọ dịkwa ndụ ọ bụrụ na di ya adịghị ndụ o nwekwara nwanne di ya dị ndụ o nwekwara ndị agbata obi ya dị ndụ mgbe yawa ihe ndị a lile na-eme ya nwa okorobịa lụkwara ya nwata nwaanyị nne na nna ka ha dịkwa ndụ o nwekwara nwanne nna ya ọ bụgo na nne ya nna ya adịghị ndụ o nwekwara nwanne nna ya ma ọ bụ ndị agbata obi ha nọ mgbe ihe ndị a lile na-eme ihe ndị a lile bụ ajụjụ e kwesịrị ịjụ n'ihi na a sịkwa na o nwere nghọtahie na o nweta ihe nwaanyị si kpasị nwa ya agwa ọ bụghị ruo n'oge ọ na-alụ di n'ihi na ndị Igbo na-atụ ilu ha sị na egbuo ma iwe elie ma ushi egbuo ma iwe elie ma ushi n'ihi ya nwata nwaanyị alụọla di ya wee gọnarị na onye a abụghị nne ya ma ọ bụ nwaanyị a buru ya n'afọ ọnwa itoolu ọ pịgbughị ya ya mụọ ya mụpụta ya nye ya ara zụọ ya dịka o si wee kwuo zụọ ya n'oke ike kwere ịzụ ya n'akwụkwọ ma eruzie mgbe ọ ga-eji erite ihe n'aka nne ya ya wee sị na onye a abụghị nne ya n'ihi na o nwere okwu a na-adị ekwu sị na anaghị eji anya ọma aba Cherubim amaghị ma ọ bụ anya ọma ma ọ bụ anya doro edo ka ya nwata nwa agbọghọ ji wee mee ihe a wee sị na wee gọna na onye abụghị nne ya n'ihi na ndị Igbo na-atụ ilu ha sị na ọ bụghị mgbe egbujiri ka ọ na-atanwụ ọ bụghị mgbe egbujiri ka ọ na-adị akpọnwụ ọ bụrụ na onwe ihe ọzọ ga-aka mma ọ bụ ndị maara yawa ezinụlọ yawa ihe mere makwa onye nwaanyị ahụ ha ga-akawa ahụ kpọọ ya nwa amadi lụrụ ya nwatakịrị nwaanyị n'ihi na ihe mmeje ka yawa ihe a bụ ihe mmeje bụ ya wụ ihe a na-akpọ ihe a na-emejenụ n'ihi na dịka yawa nwaanyị kwurula okwu a o nweghị ihe ga-eme echi nwata nwaanyị a na di ya ebie n'udo ihe ọkacha iwu na ezinụlọ ahụ ga-awụ aka ntụtụ nwata kpata ọtị bụ ihe a ga na-anụ n'isi ezinụlọ ha nne ya gwara ya na ọ ga-amụ ọ ga-amụ kuru zụọ mana ihe nile o mere ya na ọ ga-eme ya na ọ ga-ata afụfụ na ọ ga-ata aja ala ka ya nwatakịrị nwaanyị na-ata afụ ka di ya na-atakwa yawa afụ ya mere ihe onyonyo a m na-eme bụ na ọ bụrụ ndị maara ma ọ bụ biko ka inye aka tụsa yawa ihe onyonyo a onwe ndị maara ha ka enwe ike kpọkọọ ha ugbu a nwata nwaanyị a ka dị ndụ ka a chọwa nne ya onwe ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ sị biko ka emezie ya n'ihi na ọ bụkwa na efeele na nwaanyị a achọghachaa ahụghị ya echi onye ekpere ekpetakwaghị ya onye ọkpọfọ ekpetakwaghị ya n'ọfọ ayọtakwa ya na ayịyọ nke a na-asị ga agakwa na ili ga ebe akwa n'ala ili nke a bụ medicine after death dịka ndị oyibo na-esi ekwu ya n'okwu n'ihi na mgbe m hụrụ yawa ihe na-ege ya egegharịa ya sị na okwu dị na yawa ihe o nwere ike ọ bụrụ na gị nwata nwaanyị na ọ wụ uche ka asụpụrụ uche ya asụpụ obi ya mana asụpụga na uche ke nwaanyị asụpụrụ uche ke nwoke asụpụkwara uche ke ndị nke ndị nwe nke nwoke asụpụkwara uche nke agbata obi sị onye ahụna nke wụ eziokwu ekwu nke wụ eziokwu onwekwa ndị nke nara yawa ihe dịka nne nwaanyị nara ihe n'aha na ọ bụ hawa wụ nne nke nwaanyị rie a sịgo na ya nne ya na ahụ adịghị ya na onwe otu o si emeta ya n'isi ọ wụ na asị ekwesịrị ọ bụrụ na anata ya ihe ndị a niile enyerikwa onye nwe ya n'ihi na onye nwe ihe onye mbịarabịa agaghị erikarị onye nwe ihe amaghị m ihe ala Igbo anyị na-aghọzi ahụ amaghị m ihe ndị obodo anyị na-eche na ọ bụ ya bụ ihe omenala dịka ndị na-ekwusi ka alaghachi na usoro omenala amaghị ihe ndị mmadụ na-eche na ọ bụ ya wụ omenala ma ọ bụ usoro nke e si eme ihe na obodo na nwaanyị dị ndụ mụrụ nwa lụga di anakwa ya oke ya nakwa ihe ruru ya ọ bụrụ na ya nwata nwaanyị mụọ echi ka onye ga-agara ya ọmụgwọ a ga-esi na onye ọzọ kpọta onye ga-abịa ile ọmụgwọ ka anyekwa ya erue echi ọ bụrụ na ụmụ ya topụta jụọ ya sị ka onye bụ nne mụrụ nne ha ka ebe ọ ga-akpọ ha wee gaa sị na onye a bụ nne ya bụ nne mụrụ nne ha ajụjụ ka mụ na-ajụ ọ bụrụ na e rue echi ya kpọrọ ha bịa sị ebe a mụrụ nne unu ka o zikwa onye mụrụ nne unu a na-agwazirikwe the real mother of your mom your maternal mother lekwa onye mụrụ nne unu ebe a ma nne ha na-agwazi na nne mụrụ o nwere ike na-agwa na nne mụrụ nne ha nwụọla ma nne mụrụ nne ha ka dị ndụ maka echi ọsọ agha dị na ashị ọnya na-eji eji igwe na-abụ aga n'ogwe biko ọ ga-adị oke mkpa dịka ihe onyonyo a na-erute gị ka ị tụsaa ihe onyonyo a ama m na ya ihe onyonyo a gbasara n'efere mba ụwa mana uche onye ọbụla dịrị ya ihe mụwa na-etiwe uche nke m n'ime obodo ya wụ ihe mere enwere ndị nze na ndị ọzọ enwere ndị ichie enwere ndị nze enwere onye eze nọ n'obodo e kwesịrị ugbu a nwaanyị a ka dị ndụ ka a chọwa otu a ga-esi wee mezie ihe ndị a niile ugbu ọ ka dị ndụ n'ihi na nchegharị adịghị n'ala ili ọ bụrụ na nwaanyị a tagide ikikere eze a wee laa mmụọ echi ya nwata nwaanyị ga-atakwute ya kọnkịrị ọ ga-atakwute ya aja ọ ga-atakwute ya kọnkịrị ya nwoke lụrụ ya lụ ga-atakwute ya kọnkịrị ọ ga-atakwute ya aja nke ọzọ abụrụ na nwoke lụrụ ya nwatakịrị nwaanyị mgbe ya na nwata nwaanyị na-akpa ọ jụkwara onye bụ ezi nne ya gị hụ na nwaanyị ị bịara ịlụ na nne ya ka dị ndụ ma nwunye gị na-agọlaha na onye abụghị nne ya uche gị ọ gwaghị gị na ọsọ agha dị na achị n'ihi na ọ bụ mgbe e gbuji ka ọ na-atanwụ ihe a ihe na-eme na ụbọchị ndị a na ụbọchị ọlọrọ ọhụrụ ndị a niile a bịa na-asị it doesn't matter it doesn't matter my dear it doesn't matter abụghị na nke your biological mother and biological parents when you deny them before the, while they are still alive you deny them tomorrow heaven and earth will deny you ọ bụrụ na gị ajụ nne na nna gị mgbe ha ka dị ndụ eluigwe na ụwa ọbụladị mmụọ ga-ajụ gị you might be whatever you may think you may be tomorrow ị nwere ike baa nwee ihe ndị ị ga-enwe echi ma so, so long na your parents lay curses on you you will never find peace for this lady for this lady please

I don't know what the reason might be. I don't know what the cause might be that, that will make the, this lady to deny her mother while she's still alive. And the people within collected every right that is due for the mom. Biko, anaghị m eme ihe onyonyo a sị na ka ọ bụrụ ihe onyonyo ana m etinye uche nke m ka ọ bụrụ ụzọ a ga-esi wee chụọ udo ugbu a oge ohere ka dị n'ihi na aja ala nwaanyị a kworo wee kwopụga ọ bụghị obere ihe mmadụ ọbụla dị ndụ ma mmụọ ma mmadụ na-egwesị ụkwụ n'ala ala na-ekwu okwu gị bụrụkwa onye naara oke ihe ndị a niile wee rie wee nakwa nwaanyị oke ya hmm. ee ọ ga-adịrị gị egwu gị bụrụ nwanyị bụ onye nke ga-aga guzo dịka nne nara ihe ndị a nile wee rie lekwe gị see you is going no two ways about it n'ihi na ihe i ji wee tụrụ mmadụ ka a ga-eji wee tụnyere gị ị kweghị wee mee udo ma gị naa ihe ndị a nile wee rie wee kpachie you are going you are going down a sịkwara na o nwe ote nwa ya si kpasị nwa ya agwa ma nwatakịrị etopụta rule ogo ọ ga-eji wee laa di ọ dịra ọha na eze ọ dịra ndị ezinụlọ imezi udo n'etiti nwa na nne ya tupu a na-eke ya di mana unu emeghị ya unu anara wee rie see all of you going ihe i ji tụrụ mmadụ ka a ga-eji wee tụnyekwara gị

a bịa sịwa gị na all your familiar na na e nwere eh, eh, your your ancestral spirit ancestral this ancestral that na ọ ya ihe chụga gị Nk- ọ wa ebe a na ka a na-esi enwe those ancestral curses ndị a na-achụwa mmadụ ọ wa ebe a ka ụmụazị a ga-amụtakwanụ echi ka ọ ghara iru echi ụmụazị atagbu onwe ha na- n'ahụhụ n'ihe na-amaghị isi ya n'ihi na ihe i jiri tụrụ mmadụ ka a ga-eji wee tụnyere gị igbo bụ igbo bikonu bikonu ọnụrụ kara ibe ya tụsa ihe onyonyo a ka anyị zọọnụ ndụ ugbu a ohere ka dị ma gị nwata nwaanyị ị sị na nwaanyị onye abụghị nne gị ị ga-amụtakwa kuru ma echefuna maọbụ gị echezọkwara na echi dị ime na no matter how you try to train your children ọ bụrụ na a sị ị mụrụ isii mụọ iri ofu n'ime ha would deny you and do the same thing if not all of them udo dịrị unu niile anya nke ndị so e mere ka anyị dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ wee si na 2022 wee bata na 2023 wee na-ekene chineke onye mere ka ndị ndụ wee mụta mmadụ dị ka chinyere judith okoye benson nduruo onye na-akpọrọ m ihe ọbụla o nwere ihe o ji nwe kpọrọ mana m na-asị chineke ekene dịrị ya onye na-ahụ na ihe na-ahụ na nzuzo onye maara onye ọ ya-eke ma onye ọ ya-eke amara ọ bata ihe dị mma elote echeta obi esie ike ọ gụnyere onye a gụpụrụ agụpụ dike ndikerere papa gospel odogwu ka ị bụ chineke mụwa na-ekene gị na mmeso ọma gị niile nke i mesoro m n'isi chinyere m wee mụọ nya mụ jiri nya aka mụ jiri nya ọkpa m kwụwara ya ụgwọ akwụkwọ zụọ nya na one nkekwa m wee kwụchachala ya chinyere iwe ji chinyere ji wee kene chinyere Ben Chinyere Judith Benson Ndulu Okoye wee bọsịa ya ime ego ya ọnwa ite e mere ego ya ka ọ gbara nkwụ nwaanyị Chinyere atụpụrọ m ọnụ ya na di ya agbacha ava nkwụ nwaanyị ọ tụọ ime naabọ nwanne nna ya jee ọmụgwọ jecha ọmụgwọ n'ime naabọ ahụ ya na ndị otu ya anaba akpali ya o wee pụtazịa na ọ pụrụ dike pụọ agbala na ọ bụrọ mụwa mụrụ ya mana m na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taa o wee mụọ o wee jee gbaa akwụkwọ amakwata nwa wee gbaa akwụkwọ etu m si ekwuwe hei chineke gospel wa asụ anọ n'ike m ka o si wee pụta n'ike ka o si pụta nwa ala naabọ chinyere takata avụ n'ụwa ya ive mgbu ebidogo dibịa gwọtara ya onye ekpele avụtara ya n'ọvụ ọkwa akwụkwọ ọ gba mechie ihe niile o nwere ihe ọ kpọrọ m o nwere emejọrọ nye emejọrọ nye emejọrọ nye ụgwọ akwụkwọ m kwụrụ WAEC ma ntam imoloko o wee nụọ di n'Enugu steeti ava bụ Chinyere Judith Ojukwu ka ọ na-aza n'Enugu steeti wee na-asị Chineke mere o wee nụọ di wee mụta nke ya na ihe mgbu ya ebidogo na ọnwa mbụnata ihe ọma n'ụwa ya ke na o jiri ọnụ ya kwuo ihe m meli e ọ bụ na o kwuru ihe m meli e ya na di ya ihe mgbu ya ebidogo ọkwa va agbachago akwụkwọ va jezie ka va bili asụkwara ọ bụ na m nwee chi ọzọ Chineke ama mmeli m ya ọ bụ na m enwere chi ọzọ na Chineke dị ndụ ka m na-akpọku chineke ya nụrụ nya bụ ọgụ ma nwoke ma nwaanyị na-akpanye elie ma ndị lili oke dịrị m oke ve va ya avụọ nke ve mana ọ erelu va aka aja ka va ya ga na-ata na-ayọ nri ma ndị dị n'alụ ma ndị zara ava nne ma ndị zara ava nna maka na mmadụ were ya enyeni na ọnya mụta chineke vụrụ ya oke ya ma nwee etu o si wee narị m oke nwa m wee nechi anya sị na o kwesịrị m chinyere judith ojukwu ka ọ na-azazi n'enugu steeti ị takata avụ n'ụwa ọ gaghị adịrịta gị mma n'aha jizọs amen etu a m kwulu taa ka ọ ya-adị n'aha jizọs etu m na-achite aja chinyere ana m achiteli gị aja n'obi inu ị ya-avụ ive mgbu na ndụ ya chinyere ị ya-avụ ive mgbu na ndụ ya ị ya-avụ ive mgbu na ndụ ya n'aha jizọs dịka m na-aghavụ aja ị ya-atakata avụ n'aha jizọs amen